ifo chakpii nkịta nyara akpa obere akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu mana tupu m kọwa akụkọ ahụ m chọrọ ịkọ kịta e nwere ife ụfọdụ eji mara akụkọ ifo akụkọ ifo bụ akụkọ meta- metụtara ụwa atọ ụwa mmadụ ụwa anụmanụ na ụwa ndị mmụọ Mm, akụkọ m chọrọ ịkọ kịta bụ akụkọ ifo metụtara mbe na enyi otii ọyọ o nwere otu mgbe di bịawara ịlụ adaeze n'otu obodo ahụ onye nke mbụ bịara ịlụ adaeze ọ jụ onye nke abụọ bịara ịlụ adaeze ọ jụ onye nke atọ bịara ịlụ adaeze ọ jụ onye nke anọ bịa ịlụ adaeze ọ jụ onye nke ise bịakwa ọ jụ mgbe ife a na-eme igwe wụ onye mụrụ adaeze wee tọọ anya n'ala na-enegasị anya n'ife na-emenụ ọ na-adị mma na ọkwụrụ anaghị akarị onye kụrụ ya aka maka na ndị Igbo sịrị na agbọghọ na-esu udu oge ya na-aga igwe wee kpọkọba ụmụ ya ma ndị lọọlọ ya na ụtụtụ ya nụwa echi ọ kpọkọba fa sị na o nwere ife na-emenụ na onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ nta oke maka na ọ bụrụ na agwọ emeghị ife o ji bụrụ agwọ ụmụaka ejiri ya kee nkụ ka adaeze bụ nwa ya nwaanyị ka ọ gwa ya ka ọ gwa fa ife merenụ na o nwere onye o kwere na ụmụ okorobịa ise bịara ka ha lụọ ya onye kwere na ọ ga-alụ adaeze wee zaa n'oke olu wee sị na onye ọbụla ga-anụ ya ma ga-akpụrịrị enyi bịa nke bụ ọ bụrụ na ya pụọla ama n'ama n'obodo ka ya nwee ike magoro n'elu enyi ahụ ka ọha obodo mara na ya nwere nwanne echi ya mbe wee gbara ọsọ bịa bịa sị na ya chọrọ ịlụ adaeze igwe wee sị ya na ọ wụrọ n'oke akpọ kwụsịrị na ọ wụrọ ịlụ nwaanyị n'obodo fa na-ada kama ịkọ ọsọ dịka ịkọ ọsọ dịkwa gị maka na eze azụ na-aka nka o si na osimiri nata na adaeze sịrị na onye ọbụla gaje lụ ya nụwa ga-akpọrịrị enyi bịa nke bụ ọ bụrụ na ya pụọ n'ama na ọha obodo ya nwee ike ịmagoro n'elu enyi ahụ ka ndị obodo mara na ya wụ adaeze mbe wee gaa njem gaa njem gaa kpọta enyi mgbe mbe fụrụ enyi ụmụ ife ọ gwara ya ọ sị ya na e nwere emume a na-eme na be igwe na igwe sị na a ga-eme enyi onye isi oche ka ọ pụta ka ha gawa mmemme ahụ ha wee jike gawa ozugbo ha kwụrụ na ụzọ ije maka na ndị igbo sịrị na a na-elugbu a na-elibe ehi elibe ehi n'ibo ụzọ okpeta a kpọrọ ehi ha kwụrụ n'ụzọ ije mbe wee kpọwa ganịganị enyi wee sị mbe olee ife mere i ji anachi azụ n'ije a ọ sị ya ọ ma na aka na aka na-ahara a kpọba di anyị Hmm? na ọ bụrụ na ụkwụ na aka ahaghị e were gbawa mgba ụkwụ ejighị aka ejie ọ sị ya na ya machakwa kama o mee n'ọsọ ọsọ ka ha nwee ike iru ebe ha na-aga n'oge ọ sị ya nsogbu adịghị ka ha na-aga ha na-agakwa ozugbo ha na-aga enyi wee lekwa anya n'azụ fụ na mbe agakpọkwa gani gani ọ sị ya ka ọ pụta nụ ka ha nyụọ n'ọsọ ọsọ si ọ bụrụ na ọ ya adịkwa mma enyi ọ bụrụ na ị ya ekwe ka m magoro yi n'elu nke bụ ka ọ bụkwara otu ụkwụ ka e ji aga ije a ọ sị ya nke ọ bụla ị na-eme ka i mee ya ọsọ ọsọ ka anyị nwee ike iru be igwe maka mmemme ahụ ka anyị nwee ike iru n'oge mbe wee sị enyi na o nwere otu ọ na-afụ ije a kịta na ya marịgowe ya elu ụlọ ahụ na ọ ma adịrị ya mfe onye ọkpọ onye ụdọ ahụ ya ji n'aka kịta ka e kede ya ụdọ ahụ n'olu wee mabe ya elu si wee sị mbe nke ọ bụla ị na-eme mee ya ọsọ ọsọ mbe wee wee gaa enyi ụdọ n'olu wee magoro ya elu ozugbo ọ magoro ya elu ha gawa gaa gaa gaa ruo n'etiti ụzọ mbe wee tie n'oke olu nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi gwọgwọgwọ nwa mbe ị sị na ị kpata onye gwogwogwo ngwo nwa mbe ị sị na ị kpata onye gwogwogwo ngwo na asị m ala ya dube enyi chebe enyi ọ dị ka sị na akpata m enyi na asị m ala ya dube enyi chebe enyi ọ dị ka sị na akpata m enyi ọ kwa enyi ga-abụ isi oche na ọ wụkwa enyi ga-abụ isi oche ka enyi na-aga na anyị so gị n'azụ gwogwogwo ngwọ ka enyi na-aga na anyị so gị n'azụ gwogwogwo ngwọ Ọ wee na-aga njem. Ọ wee na-aga njem. na ndị Igbo sị na a na-atụala ọma ọ malụ a tụala ofeke fenye isi n'ọfịa na ọ wụ nke okwu ka a na-eji agwa ofeke okwu a sị na enyi ghọta ife mbe na-agụ ọ jụ ije ije ahụ mana ọ wọtarọ ọ na-agakwa n'ụzọ gakata gakata gakata mbe tie nna m eze akpata m enyi gwọgwọ ngwọ nna m eze akpata m enyi nwa mbe ị sị na ị kpata onye nwa mbe ị sị na ị kpata onye gwọgwọgwọ ngwọ na asị m ala ya dube enyi chebe enyi ya na ọ dịka sị na akpata m enyi na asị m ala ya dube enyi chebe enyi ọ dị ka sị na akpata m enyi ọ wụkwa enyi ga-awụ isi oche na ọ wụkwa enyi ga-awụ isi oche enyi na-aga na anyị so gị n'azụ gwogwogwongwo enyi na-aga na anyị so gị n'azụ gwogwogwongwo a na-aga a na-aga otu ha garuru garuo n'obi eze, mbe wee matuo jiri ọsọ gaa manye igwe ụdọ n'aka ebe a ka ọkụ nọ wee nyụọ m na-asị onye ga-agwa m otu ife ọ mụtara n'akụkọ a ade ihe m mụtara n'akụkọ a bụ na nwata soro ụtọ ụtọ ọ tụ isi n'ọka ndị mmadụ daalụ Em, Adaeze na-akọwata na ife ya mụtara n'akụkọ a bụ na

ndewo a sị na na oke a na-ama ụma wee ta akpa dibịa maka dibịa ịma ịma ụma wee bụọ oke ọnụ Hmm? na ọ bụrụ na anyị bịa buru mgbada gawa n'ozi ya kịta n'afọ ya ere mgbada wee rekwa onye bu ya mana e buru e buruzi ozu di diochi gawa n'ebe niile o tere nkwụ na ozu ahụ ga-ere n'ahụ anyị n'ikwu ebe ọkụ nyụrụ anyị eme gịnị anyị awụsa ọwa ndewonu ndị ọma na-ege ntị ka ọ dị echi